onye chiri ya zerekwanụ oo. aga m eji ohere a kelee onye bụ ide ji ụlọ onye isi na-achịkọlata otu a bụ World Igbo Congress injinia nze Joe Eto ma ne- ma na-ekelekwa ma na-ekelekwa ndị niile so ya arụ ya bụ ọrụ jidekwanụ ka unu ji oo aga m ekelekwa Chief Sabi Nweke na ndị niile nyere aka ịfụ na ihe World Igbo Congress na-eme taa gara nke ọma ọ ga-adịrị unu niile mma o n'otu aka ahụ ka m na-ekele His Royal Highness Dr. Ilomuanya Chair South East Traditional Rulers Governor Willie Maduaburochukwu Obiano Dr. Samfo Nwankwo bụ onye mgbaziri gọvanọ Rochas Okorocha ọpụrụ iche senetọ Ike Ekweremadu ọpụrụ iche senetọ Hope Uzodimma ọpụrụ iche senetọ Ben Obi obi dị anyị ụtọ na unu nọ n'etiti anyị taa n'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekelezi ndị niile m na-akpọghị so na-achịkọlata otu World Igbo Congress ya na ndị nyere aka mezie mezie ebe anyị nọ taa na- na-eme emume ọkụ agaghị agba unu ogwu agaghị ama unu ụkwụ onye ọbụla jiri Ụkwụ onye ọbụla jiri bịa ka ọ ga-eji alaru n'ezinụlọ ya n'udo. Udo dịrị unu niile. Aha m bụ Chinyere Ọhaya. Abụ m afọ onye Igbo a mụrụ na Atlanta, Georgia, ebe mụ na nne na nna m na ụmụnne m bi. Adị m afọ iri na isii. Anọ m na klaasị nke iri na otu n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na Sandy Creek High School Fayetteville, Georgia. abụkwa m onye Umuduruọha Amaigbo ebe nne na nna m si nke nọ na Nwangele Local Government Area Imo State, Nigeria. dịka unu ma awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu e nweriri ihe dị mkpa nke mere unu jiri wee zukọ n'ụbọchị nke taa ana m arịọ chineke nna onye kere anyị niile ka ọ bịa nọnye na ọgbakọ nke a ndị World Igbo Congress zukọrọ maka ịhazi ihe ka ọ gaa nke ọma ma mịtakwa ezi mkpụrụ obi dị m ụtọ ịnọ n'etiti unu taa ejikwa m n'aka na ụmụafọ ndị Igbo niile ma ndị nọ ebe a ma ndị nọ ebe dị iche iche na anyị niile na-ahụkwa ihe unu na-eme ka anyị nwee ike isoro nzọmụkwụ unu n'ihi na ọ na-abụ nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ ama m na nzukọ unu n'ụbọchị taa bụ ihe gbasatara ọdịmma ala Igbo ọdịmma ụmụ Igbo ya nakwa ọganihu World Igbo Congress ana m asịkwa ka unu jisie ike n'ọrụ unu ka anyị zukọrọ n'ebe a taa o nwere ozi dị mkpa m jiri bịakwa eji m n'aka na ụfọdụ n'ime unu nọ n'ebe a nwere ike ha ahụgo ma gekwa na YouTube okwu nke m nyere na California n'ọnwa Jun n'ime afọ a anyị nọ ebe m kọwara maka ọzụzụ na ntolite nwaafọ onye Igbo ya na mkpa ọ dị na anyị ga na-asụrụ ụmụ anyị asụsụ Igbo n'ezinụlọ anyị n'agbanyeghị ebe anyị bi ozi m ka bụkwa otu ihe ahụ n'okwu nke a aga m arụtụkwu aka n'ihe ụfọdụ m kwuru na mbụ maka ndị na-anụbeghị ya ya mere ka unu nweere m ndidi ma nyekwa aka gbasaa ya bụ ozi ọma werekwa ya bụ ozi were ruo ya ụmụnne anyị ndị Igbo ebe ọbụla na obodo ọbụla ha nọcha n'ihi na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi kamgbe ihe dịka afọ abụọ m bidoro na-enye okwu n'asụsụ Igbo na-ekwukwa mkpa ọ dị ụmụ Igbo iji asụsụ Igbo na-akparịta ụka ya na ndị nne na nna ịdị na-asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo n'ezinụlọ o nyere m obi ụtọ ịhụ na ọtụtụ ndị Igbo bi ebe dị iche iche e bidola ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo oge e nyechara okwu na ọgbakọ ndị Orlu Regional Atlanta nakwa Kansas City, Missouri Amaigbo Convention maka asụsụ Igbo anyị ndị Orlu Regional tinyekwara ka a na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo oge ha na-enwe ọgbakọ n'ọnwa niile otu Focus Children Organization bụ nke nne m bidoro wee na-akụziri ụmụ a- ụmụ agbọghọbịa na okorobịa egwu atịlọgwụ ịgba dike na egwu ndị Igbo dị iche iche igbu ọja na etu esi akụ ịgba tinyekwaziri ịkụziri ụmụaka Igbo asụsụ Igbo n'anaghị ego ka asụsụ Igbo nwee ike ịdịgide nke a gosiri na nchekwube dị iwelite asụsụ Igbo anyị biko nụ ka anyị ghara ịda mba ihe m ji na-eti mkpu na-etisi ya ike bụ na agwọ nọ n'akịrịka ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo ejisighị ike asụsụ Igbo anyị ga-efulahi anyị ọ bụrụ na anyị egbochighị ya bụ mmiri mgbe ọ ka nọ n'ikpere ụkwụ ọ ga-arakwa ahụ ma o ruo anyị na akpịrị dịka m si ghọta ọtụtụ ihe e jiri mara ndị Igbo na-achọzi ifu na ụmụ Igbo asụsụ Igbo na-achọzi ịnwụ n'ihi na ọtụtụ ndị Igbo na-asụzi sọ oyibo ma leghara asụsụ Igbo anya imirikiti ndị Igbo amazighị etu esi asụ asụsụ Igbo ọ ga-adị mma ka anyị lere ụlọ anya ofuma ka anyị mata ebe ya bụ mmiri siri na-abarụ ya bụ biko nụ ndị nne na nna ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ na ndị bi n'obodo ọzọ dị iche iche ụmụafọ ndị Igbo niile ka onye ọbụla tinye ọnụ n'okwu a maka na mgbochi ọrịa karịrị ọgwụgwọ ya n'okwu m nyeburu emetụrụ m aka etu ndị Igbo si azụ ụmụ ha n'agbanyeghị ebe ọbụla ha nọ n'ezinụlọ m a chọpụtara na o nwere ihe pụrụ iche etu ndị Igbo si azụ ụmụ ha ya na usoro omenala ha n'agbanyeghị ebe ha mụrụ ụmụ ha ma ọ bụ ebe ha bi emetụkwara m aka etu nne na nna m siri bụrụ isi ihe niile na ndụ m ha bụkwa ndị ndu m na ndị na-agbaziri m okwukwe na ịmata ihe gbasatara chineke sitekwara n'aka ha ọ bụrụ na nne na nna m akụzirighị na o nwere ihe dịka chukwu maọbụ ihe dịka ije ụka ụbọchị ụka gaa kpere chukwu enwere ike agaghị m amata ihe ndị a ọtụtụ mgbe ka m na-anụ ụfọdụ ndị nne na-ekwu si na ụmụ ha jụrụ iso ha bịa ụka ụbọchị ụka maọbụ na ụmụ ha achọghị isonye n'ihe ụmụaka ndị Igbo ibe ha ezinụlọ m abụghị ebe nne na nna m ga-ekwe ịhapụ anyị ka anyị nọrọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na anyị jụ ma ọ bụrụ na anyị jụ na anyị agaghị eje ụka ụbọchị ụka bụ ụbọchị pụrụ iche n'ezinụlọ m anyị na-ejikwa ụbọchị ụka atụgharịkwa uche- atụgharịkwa uche n'ihe ezinụlọ ihe ndị a na-enye m obi ụtọ maka na o nweghị ihe dị ka nne na nna iwepụta ohere kọwara ụmụ ha ihe ụfọdụ ọ kachasị ọ kachasị ihe gbasatara Chukwu n'ebe ha si ka anyị nwee ike iwere ya na-aga n'ihu ebe a mụrụ m bụ na Atlanta Georgia ebe ahụ ka nne na nna m na-azụkwa mụ na ụmụnne m ndị ọzọ mana ha anabighị nne na nna m ịzụ anyị dịka ụmụafọ ndị Igbo ha bidoro n'oge na-agbaziri mụ na ụmụnne m nọgidekwa anyị n'ihe ndị nke anyị na-eme o nwere omume m ga-eme mgbe ụfọdụ ihe nne na nna m ga-asị m bụ na mụ agaghị ahapụ etu anyị si ebi n'ezinụlọ anyị chọzi ibi ka ndị ọzọ si ebi n'ụlọ nke ha ndị nne na nna biko ka unu ka unu bido n'oge kụziwere anyị ka ọ ghara ịma ahụ mgbe anyị tolitere maka na anaghị amụ aka ekpe na nka ka anyị fụ na ụmụ anyị nọ na ọgbakọ ụmụ ndị Igbo ibe ha ọtụtụ mgbe o nwere ihe ụfọdụ m na-aga achọ ime mana nne na nna m ga-etinye m na ha na ikpeazụ abịa mata uru ihe ndị ahụ bara m ana m enye nne na nna m nnukwu ekele maka na ewezuga ọtụtụ okwu na etu ha si nọgide m agaraghị m ịnọ n'ihe ndị m nọ na ya taa ọ bụ ihe afọ ojuju nyere m na eso m ihe dị iche iche ụmụ Igbo Atlanta na-eme ya na nzukọ Igbo Catholic Community na Amerịka eso na ndị ukwe ụka Igbo sorokwa na ndị na-agụ ihe ọgụgụ n'Igbo nọrọkwa n'egwu nọrọkwa n'egwu Atịlọgwụ anakwa m edepụtakwa egwu Igbo etu a ga-esi akpọ ya n'ụbọ isiokwu bụ na ọ dị mkpa ijide anyị n'oge mgbe anyị dị ntakịrị ka ọ ghara ịra ahụ mgbe anyị gbugoro dịka m kwuburu ọzụzụ na omenala ndị Igbo na nke Amerịka abụghị otu nwata mee ihe ọjọọ ma ọ bụ nupụrụ onye nkụzi isi n'ụlọ akwụkwọ Amerịka ị kụọ ya ihe ma ọ bụ basiere ya mba ike o nwere ike itinye gị na nsogbu ọ dịghị etu a n'ala Igbo ya na ezinụlọ ndị Igbo ụfọdụ bi na Amerịka iji wee ma atụ na ezinụlọ nke m si na ya ọ bụrụ na i mee ihe ọjọọ nke na-egbu mmụọ maọbụ me- maọbụ meta ihe a ga-eji ya pịa gị ihe ụmụaka ibe m ị ga-anata ụtarị ha ga-asịkwa gị ma ị chọrọ ịkpọ ndị uwe ojii ka ha nyere gị aka etu a ka ọ dịkwa n'ọtụtụ ezinụlọ ndị Igbo na nghọta nke m ihe ndị a abụghị iji megbuo anyị mana ọ bụ ụzọ ha si agbaziri anyị ka anyị nwee ike ịbara onwe anyị uru o kwere nghọta na ezinụlọ ndị Igbo ejighị agụmakwụkwọ egwukọ egwu agbam mbọ n'ụlọ akwụkwọ bụ ihe ndị nne na nna na-atụ anya n'aka ụmụ ha